nya ka mụ wee ze mgbe mụ ji meghepụ ọnụ na chi nderi na chi nderi mgbe ahụ dinta ji agba enwe n'anya chọ ovuvo mgbe owuwe ihe ubi mgbe ahụ ife ike ji eme na ana igbo be anyị mgbe ahụ obodo ji edere jii ndị ma mara ndị bụ ndị nya ka m ji binie wee mamanya wee kwa maka ọ na-eme etiele nya wee kwa ama agbaba maka na eti ikoro na amara na ife ogwu o jere ememe nya ka ya ama nya ka ya ama zuko zuko nya ka ekwe na-akụ akụ nya ka mụ wee ze mgbe m dike ji wee senite tibe nya wee kwe ka igbo nụrụ kene tibe nya wee kwe ka igbo nụrụ kene igbo be anyị ụnụ ama na ama ọdụ odogwu o ụnụ amara dịka a na-iji dịdị ebube eze ndị dịka a na-iji dịdị ebube eze ndị odogwu ahụ egburu egbu na mkpụrụ ụbọchị atọ odogwu ahụ ebinigwo n'ọnwụ nya ka m ji binie na chi nderi mawanye abụ mgbe mmụọ na-achị m igbo odogwu ebinie igbo odogwu ebinie onye ka nya akọrọ na chi mgbede ejibega agụ n'anya odogwu ebinie akataka mmanwụ fụrụ mmeme nya bụ ife dịka na akpara nzu n'anya ọdụm ebo Juda oje ma bụrụ eziokwu agụ dị n'eluigwe ebinigwo nụ n'ọnwụ ụta bụghara inyi na-esenie ụta bụghara inyi esenie ka esi ese n'ike nga oje ma bụrụ eziokwu

igbo be anyị bịa nụrụ ọnụ m bịa nụrụ ife arọ na-eme nya bụ ife abalị Easter ka anyị na-eme nya bụ ife mmemme Easter nya ka ijere ba mgbe nwanne ji ama nwanne ya mgbe ahụ eji eme akpata obi ọkwa nne mgbe ahụ eji eme nwanne maka na ọ bụ ụtọ ka tọbara ụtọ ife na ọbụ nwanne ozu na-asa ozu awụ nya ka anyị na-ekwu nya bụ ife mgbe senie ife obi igbo be anyị o ndị eze nwata anyị ji ma ọnụ mmadụ igbo anyị nwere na eze nwata ụnụ ka m na-agwa nya bụ okwu happy Easter ka mụ na-ekwu kwenu o happy Easter ka mụ na-ekwu o onye nọ n'ebe ọ nọ na-eri na-aṅụ ya lota na odogwu ebinie n'ọnwụ mgbe gọvanọ ife akwa agwa ife nwe nwe kere ọnọdụ ahụ ọjọọ ahụ kere ọnọdụ ọjọọ ahụ na-enye nsogbu na be gị maka m bịa kene ndị be anyị kere ụlọ ebe Judas nọ ka m jụọ ma ajụjụ kere ụlọ ebe Judas nọ ka m jụọ ma ajụjụ ọkwa nwa ụsụ aka onye kara obi ile nwa nke mmadụ ọkwa nne ọ nara ego wee lee nwa nke mmadụ ebe ka Judas nọ ọkwa ọnwụ ike sochie nye ya azụ maka onye buru chi ya ụzọ ọnwụ ike sobe ya nso na jekwanụ ka unu zinara nụ m ozi jenu ka unu zere m ndị anyị na chairman na Tinubu na ndị otu ha ọkwa agha bụ Judas anyị na-agha n'obodo anyị ọkwa agha bụ ogwu maka na anyị na-agha onye ya sị na ọ bụ maka na dị ojii onye ya sị na ọ bụ maka na dị ọcha ebe ife ọ bụ maka na fụrụ ọcha rie onwe ya ọ bụ maka na ya bụ judas anyị na-ekwu ya bụ ife judas ị na-ana ebe anyị ka mụ na-ekwu ya bụ ife anyị na chairman tinubu na ndị otu ya jenu zinara m wa ozi o ọ bụrụ na a kpachara anya ife mere judas na akwụkwọ nsọ ya emekwa ya eme ka marụkwa amarụ judas lere onye nwe anyị ọnwụ ike wee sosie ya azụ ọ bụrụ na anyị kwuo eziokwu maka na ọ bụ onye kwuo eziokwu eziokwu ka eji mara ndị Igbo be anyị na ọ bụ eziokwu na ọgaranya chezọ naanị ikpe ego ma ọ bụrụ na ya ekwuori nke bụ eziokwu ọnwụ ike ya esobekwa aka mkpu onye ahụ okwu na-achụ ofufe Igbo bịa nụrụ kene bịa nụrụ bịa nụrụ mmemme na-achị m eze mbem esenye tupuenu m ọja m na-ere chokwu ọja m na-ere chokwu nwa afọ gbagbe dike teketa esenye m na-achị ndị eri Igbo na aya m achịkọrọ n'ọkọ naba anaba aya m achịrị n'ọyọkọ naba maka ọ na-eme oke mmanwụ gbakarịa na ọba amara na ebe o si gba ọrụ agba na aya m anara onwe m maka na ofu okwu ezugoro onye mara ife ibe obi Igbo ife na-ekwu nya bụ ife bụ na ụta agbawa n'ihi oje ma bụrụ nnene odogwu anyị jiri dị ebube ese n'ihe odogwu anyị jiri dị ebube ese n'ihe n'ahịa na mbara igwe n'ahịa na mbara igwe ụzọ na n'elu kasị enu ya bụ ụgwọ ọnwụ ndị n'igwe na-ekwu oche ma bụrụ nnene ụzọ na n'elu kasị na oche ma bụrụ eziokwu